posachedwapa tikupatsirani ndemanga kapena kuti makomenti a mu audio ya bakili muluzi tv imene anapanga dzulo pa 21 april bakili muluzi tv tu ndi munthu amene samadziwika kuti iye ndi ndani ndipo amakhala kuti ndipo boma la malawi lakhala likumusaka kwa nthawi yayitali kufikira lero sanadziwebe kuti iyeyo ndi ndani ndipotu omutsatira bakili muluzi tv amanka ndapitirira tsiku ndi tsiku tatiye tione lero kuti kodi omutsatira bakili muluzi tv amati chiyani pa peji yake ya facebook taonerani makomenti amenewa komanso mupange like komanso panga subscribe
constitution imatanthauzidwa with influence of political loyalty anthu opanga lamulo like judges amayikidwa mipando ndi anthu andale makhoti amayendetsedwa komanso kuchitidwa fandi ndi boma of course majaji amayenera kukhala independent komabe zimene tikuona masiku ano makhoti ali m'manja mwa chakwera posachedwa jaji wa mcp madalitso chimwaza anagamula kuti bushiri atumizidwa ku south africa unfair judgment of the century akuluakulu paul mphwiyo anaba mabiliyoni afetereza ndi kuthawira south africa prince kapondamgaga anaba mabiliyoni aboma former inspector general george kainja 30 million nduna ya chakwera Kezzie Msukwa 20 miliyoni plus Benz kuchokera kwa Sattar. Cousin wa Chakwera anagula fetereza ku butchery. Makhoti akanakhala chilungamo anthu onsewa akanamangidwa. Few weeks ago, Vitumbiko Mumba anali ndi msonkhano ku Mzimba. Anafunsa kunena kuti chimwendo banda wamanga hotel yodula kwambiri ku salima ndalama wazitenga kuti mu zaka 4 munthu ameneyu amagwira ntchito ngati kalaliki ku world vision ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku
anali mnyamata wa young democrat ku udf kuchokapo amalalikira m'mabasi ngati mbusa lero from nowhere ndi bilionea ndalama wazitenga kuti prophet bushiri ali ndi makampani migodi komanso ma investment osiyanasiyana mcp kuyambira kale imadana ndi anthu olemera that is why akulumikiza ndi south africa pofuna kuthana ndi bushiri jaji madalitso chimwaza amapezeka m'mamiting'i achipani amakonda kuweruza milandu ya opposition makesi a norman chisale gangata ndi ena onse amene amachititsa mantha amapita kwa chimwaza tinene zoona pano kunena kuti Chief Justice Nzikamanda is politically motivated. Nthawi zambiri amapita ku State House kukacheza ndi Chakwera akupezeka ku mamitingi a mcp one of the useless chief justice in malawi inu andrew nyirenda ndi ma chief justice ena mbuyomu samapezeka mamitingi a chipani Nzikamanda ameneyu akupezeka ku state house kupanga ma meeting a chisisi ndi mcp akuti akadzabera chisankho iyeyu adzawathandize kuwina mlandu usamale kwambiri kamdala iwe chifukwa ukachita masewera ubweretsa nkhondo mdziko muno inuyo taonani bajeti ya chaka chino ofesi yake yapatsidwa 32 billion supreme court 1.2 billion high court and others 9.2 billion tikafufuza bwinobwino ndalama zimenezi zangokhala papepala majaji akapita ku field sakulandira alawansi akudya pachimirire kusowa mafuta komanso ena akugona mgalimoto kusowa ndalama yolipira loji akuluakulu lazarus chakwera anatinamiza fetereza 4000 nkanthu wakhala akunama za bridging foundation posachedwa amayimba nyimbo yokhuza dilu ya mafuta ku dubai akuti government to government contract and now wanamiza majaji kuti apatsidwa 9.2 billion ndetu kudabwa kuti parliament inalengeza bwinobwino majaji aku supreme court takupatsani 1.2 billion iwe chief justice 32 billion komanso high court and other court 9.2 billion chodabwisa anthu amenewa akapita ku field sakupatsidwa allowance akudya kuchimirire kusowa mafuta mgalimoto komanso ena akusowa ndalama yolipira pa loji majaji ambiri akuvutika amene akusangalala ndi madalitso chimwaza komanso chief justice atumidwa ndi mcp kuti athane ndi opposition ine zinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies
norman chisale anagwira ntchito ndi muluzi bingu peter muthalika nzosachita kufunsa atapezeka ndi chuma chimwendo banda amalalikira m'mabasi lero ndi biliyoneya koma makhoti angokhala chete ndiye timanena kuti mukachoka mboma milandu imene mukugamula idzaunikidwa kawiri prophet bushiri anapezeka osalakwa apolisi ku south africa anamuchita kriye pa nkhani ya laundering lero mukufuna kumutumiza ku south africa pa zifukwa za ndale prophet ameneyu anangoyankhula pa wailesi ya zodiak atafunsidwa kuti mukuona bwanji chuma cha dziko lino iye ananena kuti chuma sichili bwino chili pa worse basitu a mcp kupanga plani ndi kumutuma madalitso chimwaza kuti amugamule iyeyu apite south africa what is this mbuyomu pamene amakhala kumeneko mazulu anamuopseza kufuna kumupha tikukumbukira leader of south africa civic organization anauza wailesi ya sabc bushiri sakumufuna achoke mdziko lawo lero mcp ikufuna kumutumiza komweko kuti akaphedwe pajatu anthu amenewa sistimu yawo ndi yakupha dick matenje albert muwalo saulos chilima ndikunena pano akulimbana ndi norman chisale komanso bushiri kodi angoni anakulakwirani chani inu a mcp koma mmene amafika ku mzuzu woyendetsa ndegeyo Sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba ka nyengo m'mene inalili ku Mzuzuko ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Vitumbiko Mumba anasola 1.2 billion ku CEAR 20. Eisenhower Mkaka anaba 1 million dollars ku Dubai. Onsewa sakumangidwa chifukwa tikudziwa Chief Justice ndi majaji ena ali m'khwapa mwa Chakwera, Kamajekete, Titus Mvalo komanso Chimwendo. Amangowatuma kuti lero tikufuna mumuzuze Alfred Gangata. yeremiya chihana kamlepo kalua akhale ku ndende masiku 4 muwachite delay mabelo mzikamanda akamva zimenezi kuchokera kwa chimwendo kamajekete amangomvera ngati chitsiru akuluakulu kunena zoona amalawi ataya chikhulupiriro ndi majudgment chief justice ameneyu akuteteza anyamata a zikwanje akuteteza smartmatic in addition to that akuteteza boma la uchitsiru la dr lazarus chakwera 2020 makhoti anagamula kuti malawi electoral commission ikhale ndi audit lero 2025 khoti lomwelo likuteteza smartmatic ndi anabel john mtembo amene akukaniza audit can you see what i saw mdziko muno mukabuka ziwawa

Thumba la feteleza 50 KG lija n'kuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 m'kanthu. Kodi pamenepa sipali bwino? Kodi mukundimva ine kumtengo uko? Eya. ndamumva wina akuti "Eh, koma pamenepo koma mepo koma mepo ati ndiye kuti thumba la feteleza lija 4000 m'kanthu pamenepo si- pali bwino twati pali bwino wati